chachachachachachachacha biafra kwenu chacha biafra kwenu chachachachacha biafra kwezuonu Em, ihe m ji bịa tata abụrụkwara ogologo okwu kama na ụnụ ma na m, ikpe nnamdị Maazị Nnamdi Kanu bụ 26 of this month na anyị dịrị ka anyị na-etinye n'ekpere na anyị ga-ekwu na ọkụ na-agba n'ịkpa hapụ ijeje nna nna anyị ha jere n'oge awa a ana m apụta na-asị orisa bi n'eluigwe ndị mbụ na ndị egede ụnụ ụmụ- ụnụ ma m ngwugwu ma onye kere ya na onye kere ngwugwu ma onye ma- ma- ma- ma ya kere ngwugwu ngwugwu marakwara onye kere ya akpọkuo m orisa bi n'eluigwe kpọkuo chineke ndị mbụ na ndị m- ndị egede kpọkuo chukwu ndị mmiri ndị enu ndị ana akpọkuo m chukwu na-emere igbo ihe na-emere biafra ihe ihe biafra na-emere ife wee sị chineke ị ga-adị ruo ebighị ebi ọgaranya ngadanga chukwu david chukwu solomon el shaddai adonai yahweh elohim king of all king lord of all lord everlasting father omniscience omnipresent echeta obi esi ike chukwu ụmụ ogbenye chukwu onye ihe na-esiri ike onye gịwa chukwu nọnyere onye ga-aghasasịrị ya ihe ebe ị nọnyere ya onye ị gọziri onye ga-akọcha ya ọ bụrụ na ị sị no onye ga-ekwu yes ọ bụrụ na ị sị yes onye ga-ekwu no i wee sị fero let my people go that I am that I am i kwusịrị ọnụ okwu a gwa Moses ya gwade Fero ọ gwata ya Fero Fero ihe Fero wee ghọta na gị bụ Chukwu bụ Chukwu onye sị na gị bụ Chukwu adịrọ na gị bụ Chukwu adịrọ na onye bụ onye nwụrụ anwụ maka na ọ gị nnukwute Chukwu gị wụ chukwu okike abịama ihe niine nọ n'okpuru gị chi dị iche iche nọ n'okpuru gị ọdịnana niine anyị na-eme n'ụwa nọ n'okpuru gị Jehova ada afụ gị wụ chukwu anya ị bụ ọkasị akasị ị bụ ọdịmma na-eme mma ị bụ ọnyịrị ọnwụ ị bụ ị bụ ọkaka ị bụ gidigbam chukwu ekene m gị ana m asị otito na nsọpụrụ dịrị gị n'ebe maazị nnamdị kanụ nọ ipob family eastern security dos na-ekelesi gị ike n'ebe maazị Nnamdị Kanu nọ na ha egbughị ya egbu maka na onye gị Chukwu nọnyere o nwe onye ga-emenwu ha gara igbu ya nụ ma ọ bụrụ na gị Jehova nọnyere ya mana onye ọ bụla i tere mmanụ gịnị ga-eme ọ dịghị i tego ya mmanụ i tere ya mmanụ ogologo ndụ na arụ isi ike tee ya mmanụ inweta Biafra tee ya mmanụ imeri ndị iro ya niile unu mara m chukwu ana m asị ihe niile a na-ekwu bụ ka m sị ekele na otuto na nsọpụrụ dịrị gị ruo mgbe ebighị ebi n'afa chukwu bi n'igwe na ndị ala ụnụ mara m kwuru okwu last time wee sị ụnụ na m abịa ikwu okwu naijiria nke m na-ekwu okwu buhari no igbo na-eme igbo ife onye vidio m toro ogologo mana i gecha ị ga-afụ ihe m kwuru and ọ ihe a na-eme ruo today ka ndị betrayrụ maazị Nnamdi Kanu ndị igbo ndị igbo rapụnụ njọ ka njọ rapụ ụnụ rapụnụ arụ ka arụ rapụ ụnụ m wee kpọkuo chineke bi n'igwe kpọkuo ndị mbụ kpọkuo ndị egede maka na ndị mbụ na ndị egede ka m na-akpọku n'ihi na anyị siri anị igbo anyị bụ ndị igbo na-eme omenala wee sị chukwu bi n'igwe wee sị nna nna mma wee sị orie ụbọchị onye ụwa ọma m biko bịa gbata n'oge a wa ka ị nụrụ olu m wee sị agbara ji akụ gbata bịa nụrụ olu m wee sị ụba anụ gbata bịa nụrụ olu m igwe igwe m bịa nụrụ olu m orie ụbọchị bịa nụrụ olu m ọfụ aka ịnọ ndị ichie ndị ichie be nna m bịa nụrụnụ olu m ndị ichie ikwu nne m bịa nụrụ olu m akpọkuo m oru mmụọ dị n'obodo nna m aja ala obodo bịa nụrụ olu m akpọkuo m haba agụlụ bịa nụrụ olu m kpọkuo arụsị ide mmiri eke nwe ọhịa kpọkuo ududo nanka kpọkue ịta ịda nanka kpọkue ee aka aka akpụ akpụ ọkara ete na ọkịja unu bịa nụrụ olu m ee ana m asị unu gbata gbata gbata gbata gbata na ọkara ete ee aja ala nri aja ala nri isi igbo aja ala nri isi igbo unu ekwere ka ndị ndị a niile m na-akpọ ogwugwu udo arụsị ogwugwu udo gbatanụ bịanụ oru mmụọ niile nọ n'ala Igbo oru mmụọ niile nọ na Abia steeti oru mmụọ niile nọ na Ebonyi steeti oru mmụọ niile nọ na Rivers steeti oru mmụọ niile nọ na Imo steeti oru mmụọ niile nọ na Ebonyi steeti oru mmụọ niile nọ na Delta steeti oru mmụọ niile nọ na Enugu steeti oru mmụọ niile nọ na Anambra steeti asị m unu gbatanụ nekwenụ nwa unu nwoke ka eji na ndị DSS na-amara ebe ndụ dị mmadụ n'ihi na iwuso ọbara abụrụ ha ihe mana ha mara onye wusoro ọbara adị eje eluigwe m wee sị gị binie gosi ihe i ji bụrụ chi gosi fero ndị a niile wu fero gosi ha ihe i ji bụrụ chi biko binie ka i me ka Nnamdi Kanu si n'ime pụta Nnamdị Kanụ ga-esi n'ime pụta maazị Nnamdị Kanụ ga-esi n'ime pụta ọkọ aga akọ ya isi aga awa ya afọ aga arụ ya nwoke aga egbu ya nwaanyị aga egbu ya ọ ga-anọsịa pụta arụ niile e merụsịrị ya ọ ga-arịkọba arịkọba karịa very soon ife ọ ga-adị nnukwute ha ezi obi mgbu ya niile obi mgbu ya niile ebe niile e merụrụ ya arụ ọnya niile a ga-emechi m wee sị ndị ọrụ mmụọ niile m kpọrọ afa binienụ jebe kenya nụba ọgụ nụsobenụ ndị kenya na ndị gọọmenti ha ọgụ nụsobenụ ndị naijiria na gọọmenti ha ọgụ ndị niile gbara izu ndị niile aka ha dị ya n'ịgba izu ndị niile rụrụ saboteur ka eje kidnapụ ya na ego niile ha kụtara ihe niile ha metere ala igbo rie isi ha ala biafra rie isi ha ala ala ala Israel rie isi ha ọ ma-adịrị ha mma na eke na oye na afọ na nkwọ maazị Nnamdị Kanụ ga-adị ndụ ka nka ọ ga-ebinie burukwa redio Biafra ya binikwa kpawa ike ọ ga-enweta indipendenti Biafra ga-abịa n'iru ya na ụmụ ya bịa n'iru IPOB famili na ụmụ ya bịa n'iru um, Eastern Security na ụmụ ya bịa n'iru ndị DOC n'iru ụmụ ya bịa n'iru anyị n'iru ụmụ anyị Biafra ga-abịa anyị ga-enwere onwe anyị anyị ga-enwere onwe anyị na eke anyị ga-enwere onwe anyị n'oye na afọ na nkwọ agọzie m ndị Igbo niile bi ndị Biafra niile na ndị Igbo niile bi mpaghara ụwa i bi Amerịka Chukwu gọzie gị i bi London Chukwu gọzie gị i bi Russia Chukwu gọzie gị ibi italy chukwu gọzie gị ibi japan chukwu gọzie gị ibi malaysia chukwu gọzie gị ibi indonesia chukwu gọzie gị ibi mm, holland chukwu gọzie gị ibi poland chukwu gọzie gị ibi togo ibi ghana ibi gambia ibi south africa ibi zimbabwe ibi zambia ibi tanzania ibi lesotho ibi swaz ebe ọ bụla ibi na biko ncheta ebe ibi m echeta ibi china ibi china ibi singapore ibi singapore ebe niile asia ibi india ebe ọbụla ibi na gị onye biafra worldwide igbo worldwide congress ndị niile bụ igbo worldwide congress igbo aiwa ọhaneze ndị bụ ndị ezigbo eziokwu ọ bụrụkwa ndị ama ndị ochi eastern governors na-ekwu eziokwu chukwu gọzie unu ndị niile adịghị ekwu eziokwu ala rie isi rie ukwuchi ụmụ unu ọ ga-adịrị unu mma asị m ka chineke mee ka maazị nnamdi kanu pụta ndị coordinators na maazị nnamdi kanu na ndị na-ekwu eziokwu dos ndị niile si na ọ ga-adịrị igbo mma na-achọ biafra ihe ọma meme na ndụ unu ka chukwu gbaa unu ume ka unu nweta biafra independent ana m asị ihe ndị a ka m na-arịọ site n'afa chukwu bi n'igwe na ndị ala ise ise ise ise biafra abịagonu biafra abịagonu biafra abịagonu biafra abịagonu onye kwere na biafra ọ dịgoro ya mma n'ihi na biafra bụ chukwu ala igbo bụ ala dị nsọ biafra abịagonu ọ ga-adịrị unu mma